Ngwana ya jide apịkwana ya aka. Bịa nso n'afọ m. Apịna ya aka bịa. Ee, Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma njem ọnụ. Asị m nke onye chi ya zere. Maka na ọ bịa m n'uche, kwuo n'ọnụ. Ebe m nọ ka ọ nọ wee bịa m n'uche. o nwere oyibo a na-asụ a sị na salutation is not love eh, afụ m ndị niile postu m ebelivụlọ m na mmadụ postu o yiri postu oyi ọ bụrụ na ị love onye ahụ o nwere ka m si eme i nwe ike inye m ihe m asị ị thank you mana n'obi m agụgo m ya i nwe ike imelụ m ihe taa m fụ ya echi m ma atụpụrụ gị ọnụ next year m sị ị thank you a appreciate m onye ọbụla ọ bịadịzie ka nwaanyị m fụ ka m ga-esi wee appreciate mba ọbụla the woman nọ na the woman mere ihe tụrụ m n'anya mụnwa dịzia surprise ị ghọtago the woman mee ihe tụrụ m egwu nwaanyị a gwa m okwu a na-agwa mmadụ in one hour ọ gwa m ya seconds mana anụrụ m ihe nwaanyị a kwuru n'oge m pụ ka m ihe niile nwaanyị a kwuru before my birthday eh after ka m post video a one of my son na-aza Tendency ọ nọ na Lagos na Ladipo Chisom nwa mma Chiemelie na-ere bread na Nkpor Junction onye Ezinifite Aguata ọ kpọ m sị m Zeus na ya na-egokwa moto na anyị eji ego ahụ bụ na ndata na my birthday wee mee project m sị kee ihe anyị eji eme ọ sị na anyị eji agbapuo mmiri m sị okay ebe ọ bụ na ego birthday m bụ mmiri ka anyị eji gbapuo ya na any state ọbụla ngwa si were account number anwa nyezie ya that day my birthday ka e mepe account number m m werezie sim card m nye ya that woman gwa m ego ole m na-enweta na my birthday sị m na ọ ya-ego moto anwa m chọ igo o nwezi ihe o kwu bịazie ị magoro bịa kụnwụsịa m arụ ọ bụrọ ya nwa gota moto she's not the one that buy the moto ị ghọta so birthday m nwee ka ọ dị but to cut everything short is that na enyego m ihe karịa moto and unu mere ya ọ dị possible ana m ekene unu na mmadụ ka e ji aga I appreciate thank you very much ebe ọ bụla ị nọ postuo m o nwe ike m ama comment na m ama likelụ ọ sọ Chukwu ma ka obi onye ọbụla dị ee na the woman mee ihe tụrụ m n'anya and the ego na ọ gwa m ka m nweta thank you senior brother so ọ ya melu m ji wee bịa wee weta mmanya sị na ọ ka mụ na unu ṅụkọlịa mmanya anụnwa maka na mmili ka e ji rụọ mmanya ndị mmili bụ nnukwu ife n'anị Igbo ee sị na onye wetalụ mmanya ọ bụrụ na ị bụ Lord Zeus family chọrọ nke ị ka na-aṅụ mmanya bụ ndụ ka anyị na-agba a sị m Chukwu gozikwa unu Chukwu mekwalụ unu ihe unu bu n'obi na-abụlọ njọ mụtakwanụ nwoke mụta nwaanyị lụkwanụ hotel lụọnụ ụlọ ọgwụ lụọnụ ihe niile a na-alụ alụ n'ụwa a ebe ọ bụla i si wee na-asupport m nke a ka ị ya-eji wee malụ ka obi m dị ogologo ndụ na arụ isi ike ọ ya bụ ọfọ m na-agọlụ unu ee wee na-asị ndị anị bịakwanụ ṅụọ ọnụ mmanya anị Idemmiri bịakwa ṅụọ anị Igbo niile ṅụọ anị Naijiria bịa ṅụọ ọnụ mmanya Lord Zeus family ebe ọbụla ị nọ wee na-efollow m a sị m ya gazielu gị ee ya baalụ gị ya bakwalụ nwoke baalụ nwaanyị amarọ m ka m na-esi kene unu amarọ m onye ọbụla ma m ma na adị m asị asị amarọ ọ bụrụ ya golu dị ọ bụrụ the woman godi moto mana the woman sị m na ọ makwa na m ada anụ ife o and na ọ ma na m ada anụ ife a bụ ka m yala ije godi moto na my birthday enwetara m ihe kalị moto gịnị bụkwanụ ego ego bụ akwụkwọ e sere onye nwụrụ anwụ enwetara m ndụ m sị ọ bụrụ na m ma na m ka enye nwaanyị a one million naira amarọ m ụwa dị omu bịanụ ka anyị ṅụọ ọnụ mmanya na ọ unu ka m gotelu mmanya ọ nwa nwoke ka m ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ee m bịa m sị abịa m eme vidio maka na okwu na-abịa abịa nwee ike m pụọ m chefuo ihe m chọ ikwu so na ebe a m nọrọ kịta adịgo m okay ị mala ese vidio ngwa kene Lord Zeus family lụbakwana ya ama o is a star boy ajụna m ka ọ ya-esi mee mana mgbe dị n'iru ị ya-asị ee na Zeus kwukwa na nwa a bụ star boy amarọ m ka ọ ya-esi mee mana ọ ga-eme and ọ Chukwu kwuru na ọ ga-eme edego ụwa ịma mgbochili ya lapụ onye ọ dị ọ dịghịkwa asa arụ maka ụmụ m ndị a sị na achụbago fa n'ụgwọ akwụkwọ ya mee m ji bịa mana taa public holidays ebe m mesigo birthday ka m kwụọlụnụ ụmụ m ụgwọ akwụkwọ now m sị na m kene unu ee ma ndị sendịlị ego na-akpọrọ m na-enene fon m bụ ihe a good news na-abịa mana ọ bụrọ kịta ka m ma akọwala unu in details m wetara ya my senior brother ọ sị m ọ na ị malụ nwaanyị a amalụ m nwaanyị a as in ifele na-eme m ịkọ ihe nwaanyị a kwuru maka abụ m nwa otu unu nwee ike ịna-afụ ya taa ihe a adịrọ possible na ihe a bụ arrangee mana ọ mere m n'anya ihe niile e dere na baịbụl bụ eziokwu chukwu dị thank you very much o kene Lord Zeus fa ọ na-efelụfe aka kwuo okwu mma onwe ebe m si mụta nke a ọ sị ọ bụla sa ndị si Lord Zeus family ka m na-ekele unu. Lord Zeus family enyekwuru ngwa ṅụbilu ụfọdụ a sị na ị na-enye obele nwa akụhọ ndị kacha ma nwa ya nọ mmanya ndụ test ya ya ya aṅụkwa ajọ mmanya ka isi runye erunye ọ gịnị cheers to the greatest ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo peace and love peace and love it can only get better jee tinye ya na moto brother thank you